aw ma fili aw ma ɲinɛ aw b'aw ka télévision mansin sanfɛ n'o ye Yandi TV ye an sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotuba ACI ma ɛɛ bamananw ko ko n ka foro bɛ n sɛbɛ la ni jiriw m'a dɔ ye jirimisɛn minnu bɛ dugu la olu b'a dɔ ye donc ka hakɛto ɲini aw fɛ fɔlɔ an ni fɛn min bɛna don o ye kuma ye ale ka gɛlɛn n'an donna mɔgɔ minnu gasi la u ka yafa an ma k'an to denniya ye barisabula mɔgɔ ɲɛkɛtɔla bɛ tiɲɛni kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama bi ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn k'a réaliser ka tila ka technique kɛ ka boli boli taa ni ka segin k'a bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw bɛ se ka kumakan duman ani ja duman sɔrɔ fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen cɛ kelen ale ka wuli ka jɔ ye n'an ko ale ma ko Njiga Bakari ko ɲɛmɔgɔ ale de bɛ sira yira kɔmɔgɔw la ni ɲɛmɔgɔ ye duloki bɔ k'a da baara o baara kama kɔmɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko sigili ani sunɔgɔ banna o ko la donc an bɛ a yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a wale ɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ Barisabula ni ale tɛ an filɛ ka nin min kɛ a tɛ se ka kɛ wa aw minnu fana bɛ yen nɔ ni aw b'an lajɛ aw ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ donc aw bisimila k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn aw ka an ka image minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a sɔrɔ aw k'a partager ani aw ka tila ka aw abonner ka caya an ka page la donc ni a y'o kɛ o fana bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ ka courage di anw ma an ka baara la Grand Star n'i y'a ta ko filanan ye ou bien sabanan an bɛ se k'o fɔ barisabula dɔgɔkun tɛmɛnen na ala barika la an ye seli kɛ donc an bɛ foli di bɛɛ ma k'a fɔ san min tɛ ɲinan ye an kɛnɛ k'o kɛ ala k'an ka seliw caya ka hakɛto belebeleba ɲini bɛɛ fɛ an y'o de fɔ a tɛ komi anw minnu bɛ bi ka aw laɲɛnajɛ ko se dɔ bɛ anw ye k'o de bɛ k'an bila k'a kɛ ala de y'a latigɛ anw k'a kɛ anw fɔra mɔgɔ dɔ kɔ wa mɔgɔ dɔ fana bɛ fɔ an kɔ donc hadamaden bɛ diɲɛ baara o baara la i k'a kɛ ka i tɔ to bi bɛɛ sini bɛɛ bi an bɛ ka nin kɛ sini an bɛna min kɛ ala de b'o dɔn An ye an ka belebele dɔ bisimila bi an ni ale bɛna masala ani an bɛna dɔn ale yɛrɛ ye jɔn ye a nana fɔli la cogo di ani hakilina jumɛnw b'a la ani a bɛ laɲini jumɛn kɛ fɔli sen kɔnɔna la walasa ka se ka a jatigiw la nisɔndiya barisabula n'i ko fɔlikɛla n'i ko dɔnkilidala nin bɛɛ lajɛlen bɛ ko min na kelen barisa la ni na kɛ fɛn dɔ ye naajɛ dɔrɔn a tɛ ja h ka an wele k' an sɔrɔ ni an mago b'a na ka an wele aw kare pɔrɔtazo la aw ka fɛn o fɛ na a bɛ se k' an sɔrɔ yan di tɛ v kan an b'a sɔrɔ nimuru min na an bɛ o de da aw ma n'o ye sosan disɛte sosan ka tɔnz karantura katorɛ kɛ walima sosan to sosante ne fɛ2 2 n'a ye nin fila fɛn o fɛn sɔrɔ ni ala sɔnna a ma a ka d'aw ye aw ka baara ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten i n'a fɔ an ni aw b'a laɲini cogo min na an ka bi maa welelen ale yɛrɛ tɔgɔ ye fatumata kulubali nka bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn jumɛn na n'o ye bamanan tata ye donc an ni ale de bɛna ɲɔgɔnna sɔrɔ bi bamanan tata k'a lasɔrɔ i ka kɔɲɔ i ka denkundi i ka kunko bɛɛ lajɛlen na a ka se ka taa kɛ k'i la nisɔndiya fo yan f'i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka a wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 73 44 29 36 an bɛ segin a kan 73 44 29 36 n'an ko a ma bi wolonwula ani saba bi naani ani naani mugan ani kɔnɔntɔn bi saba ani wɔɔrɔ n'i ye bamanan tata wele nin na a ka ca ala fɛ i ka laɲini bɛ sabati ɛɛ bamanan tata
naamu i bisimila yandi tv kan nse somɔgɔw dun sɛki basi foyi tɛ yen kɔrɔ basi t'i yɛrɛ an bɛ ala tanu ala kana basi k'an si amina yarabi nse ok an b'a ɲini i fɛ fɔlɔ i ka foli di mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an lajɛ émission na n'o ye graine de star ye ani I kanubaga minnu fana bɛn'u ka wagati labila ka e bamanan tata lajɛ foli d'u ma yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkakali kun fɔlɔ ye ok o diyara n ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n ka fɔlikɛlaw fo kosɛbɛ ka tila k'i yɛrɛ sɛki fo aw ka nin baara ɲumanba in na ka kulubali bakarijan fo ka solomana fo bɛɛ lajɛlen folen don mhm. an kanubaga minnu fana sigilen don minnu bɛ n'an lajɛ nin wagati in kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i yɛrɛ ye n ka foli kɔnɔ
ok ɲininkali fɔlɔ ye min ye an b'a dɔn i tɔgɔ yɛrɛ fatumata kulubali ye fatumata kulubali ka bɔ jɔn ni jɔn na ka bɔ min sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn na ka bɔ mali dugu jumɛn na ka na an sɔrɔ bamakɔ yan walima ka bɔ bamakɔ quartier jumɛn na
Ok o diyara n ye ne anw ye kulubalilakaw ye ka bɔ segu anw faw de sigira segu ka bɔ segu ka na sigi nafaji donc anw ye nafaji kulubalilakaw ye sunkalo kulubali den ye ne ye siranto ɲare den ye ne ye e ba ye ɲarelakaw ye ne ba ye ɲarelaka di bon i bɔra segu mais I yɛrɛ bangena bamakɔ yan de wa walima i bangena segu de? Ne bangena bamakɔ yan de.
Bamakɔ quartier jumɛn na? Bangoni plateau.
Hali bi i bɛ yen walima i bɛ fajigila nafaji de? Hali sisan ne bɛ bangoni plateau de la. E bɛ bangoni plateau de la d'accord an bɛ ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye an kɔni b'a dɔn fɔli ale universel ye bɛɛ jɛ don siga foyi t'a la e yɛrɛ e jeli de ye wa walima i tɛ jeli ye e ye fɔli in yɛrɛ sɔrɔ cogo di
ok ne tɛ jeli ye Sɛki ne ye artiste de ye awɔ i b'a dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn min kanu dɔrɔn i bɛ se o la wa i b'o ɲɛ sɔrɔ ne ye dɔnkilida kanu kabi bi tɛ awɔ yala mɔgɔ b'i bolo i ye min kanu dɔnkilida la k'a fɔ ani dɔnkilida cogo de ka di ne ye wa n b'a fɛ ka karisa de ladege o dɔ b'i bolo wa bon ne bɛ aritisi ne b'a bɛɛ lamɛn mhm. ne bɛ jeliw bɛɛ lamɛn n bɛ aritisiw bɛɛ lamɛn mhm. bɛɛ ka di ne ye mhm. awɔ nka a mana kɛ cogo cogo la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tagacogo ye e ja a ka di e ye i ko o de ladege bon idole bɛ bɛɛ la quoi E ka idole ye jɔn ye bon kɛrɛnkɛrɛnya la ne ka idole ye k'a ka ca dɛ Sɛki n'an ko k'an k'a bɛɛ fɔ an tɛ bɔ yan kelen kɛrɛnkɛrɛnya la bamanan dɔnkilidalaw i bɛ ka bayi kamara min fɔ ka di ne ye bayi tunkara ka di ne ye worokiya kɔnɛ ka di ne ye nka ninnu na jɔn dɔnkilida cogo ka di e yɛrɛ bon ninnu bɛɛ la worokiya kɔnɛ ka di n ye kosɛbɛ worokiya kɔnɛ ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de Kabi n ma kɛ dɔnkilidala ye n b'ale lamɛn très bien ɔ e yɛrɛ nana dɔnkilida la cogo di bon ne nana dɔnkilida la cogo min n bɛ k'o de f'i ɲɛna kabi ne tɛ bɛrɛ bɔ ne ni fɔlikɛlaw de tun bɛ sigi an ka da la sufɛ an bɛ baro kɛ mais fɔlikɛlaw b'aw fɛ yan fɔlikɛla t'an ka du kɔnɔ aw bɔnna si tɛ fɔli an bɔnna si tɛ fɔlikɛla ye mais ne fa ka du ni fɔlikɛla du de ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma tan sufɛ gɛrɛn bɛ sigi ne fa ka bulonda la u bɛ gɔni fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ Kanjafa kɔnɛ fo nin wagatinin in na unhun parce que o de tun bɛ su bɔ a b'a sigi da la gɔnifɔ la unhun ni ne bɛ tɛmɛ va et vient hali ni ne bɛ taa yɔrɔ la a b'a fɔ parce que a tun bɛ fɔ n ma a wagatinin n bɛ se dɔn na a b'a fɔ la star na yan sa cɛ na nin yɔrɔnin fɔ gɔni na sa n bɛ ka nin yɔrɔnin fɔ e ka na segin nin yɔrɔnin ka taa ne bɛ sin k'a dɔnkili da a b'a fɔ ko eh cɛ la star cɛ i bi ka fort mais i b'a kalama k'e bɛ se ka min kɛ ko hali jeli tɔw tɛ se k'a kɛ a unhun I m'a ye a bon ne nana n t'o la mɔgɔ dɔw nana n ye n bɛ o dɔnkilini ninnu da u nana groupe sigi k'an ka to ka répétition kɛ parce que ko ni u nana ne former sa ko ne bɛ sɔn ka kɛ dɔnkilidala ye donc an nana t'o la ka groupe sigi an bɛ répétition kɛ n ka tempsw dɔn dɔnkili min ye min ye n ka se k'olu bɔ dɔn ɲɔgɔn na k'o dɔn quoi donc a nana ten i nana ten de yala i ye kalan kɛ eh, kalan fila jumɛn kelen tubabukalan walima arabukalan i ye jumɛn de kɛ bon ne ye tubabukalan de kɛ mais ne ma ɲɛ sɔrɔ o la dɛ i danna kilasi jumɛn na parce que falibo de tun bɛ ne kunkolo kɔnɔ ne tɛ foyi dɔn ne danna ne tun bɛ ka bt de kɛ bt 1 ko troisième année ne dann'o de la Ah, ne ye san fila ɲɔgɔn k'o la ne tɛ pasi hmm. ne fana ye n yɛrɛ ta donc sa i bɛ se k'a fɔ sa ko base kɔrɔla diyara kojugu wa bon ne ye kalan bila ka sɔrɔ ne ma kɛ dɔnkilidala ye ka ne to n ka kalan kɔnɔna de la ne tun bɛ se kun dilan de la kun dilan de tun ye ne ka baara ye kojugu ne tun bɛ se kun dilan ne fɛn bɛɛ de sɔrɔ kun dilan na bon ne nana n to kalan na hali ni ne bɛ kilasi kɔnɔ i ka ne wele dɔrɔn k'i mago bɛ ne na k'i b'a fɛ k'i kunkolo ka dilan bi ne bɛ n ka saki ta ka taa so ka t'i kunkolo dilan Ka kalan caya wari diyara ne ye awɔ ne bɛ école bila ka t'i kunkolo gilan il suffit que dɔrɔn hali sini ni an bɛ taa i k'a fɔ dɔrɔn ko sini n b'i sɔrɔ yen Ɔn. ne tɛ taa école la o don ne bɛ n sigi mɔgɔw kunkolo kan k'a digi wari diyara ne ye nin kalan in yɔrɔ kɔni i tɛmɛ man di o la dɛ a bɛ gɛlɛya voilà ok yani an ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ a ɲɛna cogo min na an ni bamanan tata de bɛ ɲɔgɔn fɛ aw mɔgɔ minnu mago b'a la baara hukumu kɔnɔna la a bɛ se k'a lasɔrɔ n'o ye 73 44 29 36 Aw bɛ aw ka jɛmukan mandi kan n'o ye Grain de star ye Yandi TV kan. Sisan an bɛ taa ni Bamanan Tata ka dɔnkili fɔlɔ ye. A ka dɔnkili fɔlɔ, a ko an ma ko dakan, o tɛ?
Dakan don dɛ! Voilà ale yɛrɛ da, ale ta in y'a dakan de ye. O don dɛ! Ok i bɛ o ta sisan. nka yann'o cɛ i b'i ka fɔlikɛlaw présenter an na an ɲɛ b'a la dununba fɔla bɛ yan piyano fɔla bɛ yan i bɛ se k'u tɔgɔ fɔ an ɲɛna fɔlɔ problème foyi t'a la dununba fɔla ye mukutari sisoko ye mukutari sisoko mukutari sisoko n'ale ka jate bɛ lajɛ i b'a kalan ko kabini ne ma micro minɛ ko mɔgɔ t'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛna kɛ dɔnkilidala ye ne ni mugu bɛ jɛ la ne ye salon dayɛlɛ ne ka salon da la Mugu ninnu tun ka gɛrɛn bɛ sigi ne ka salon da de la hippodrome kɔnɔna na u bɛ taa gɔni ni fɛn fɔ o y'a sɔrɔ ne t'a dɔn ko ne bɛ kɛ dɔnkilidala yɛrɛ fo ka se bi ma mugu a ye caman f'i kan dɛ i ka kokɔrɔ caman fɔ n ɲɛna n bɛ tila k'u f'i ɲɛna i y'a mɛn ok i bisimila i sisoko n'o bɔra ye ale n kɔrɔkɛ n kɔrɔkɛ tɔgɔma yakuba yosi yosi ale de bɛ piyano la piyano ayiwa yakuba e yosi i bisimila donc sisan nɔ an bɛ tɛmɛ ni an ka dɔnkili fɔlɔ ye

Yandi TV kan k'a fɔ hali bi an b'a fɔ ɲɛna k'a bɛ Grand Star de kan Yandi TV kan donc aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ k'an lajɛ an sigiyɔrɔ bɛ n'o Sotuba ACI ma donc Yandi TV k'aw ka image reportage ani k'aw ka fɛn caman caman kɛ ka se ka n'a jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a lasɔrɔ a bɛ Yandi TV wele 77 74 43 95 walima 61 69 20 20 voilà sisan Bamanan Tata naamu an bɔra k'i ka dɔnkili fɔlɔ an bɔra k'o lamɛn awɔ eh, dɔnkili fɔlɔ in mhm. dakan dakan a bɛ komi ni i yɛrɛ y'a da i yɛrɛ la o tɛ Nin ye n yɛrɛ de ye sababu jumɛn nana n'o ye non a nana dɔrɔn n ye n sigi k'a lajɛ ne bɛ n dakan yɛrɛ de bolo wala
ok donc ɲininkali an bɛ continuer n'a ye an bɛ fɛ ka dɔn fɔlɔ jeliya walima fɔlɔ dɔnkili da ani sisan dɔnkili da différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ

bɔn sisan an ɲɛ b'a la dɔnkilidala denmisɛnnin ka ca nka ni min y'a daminɛ tile fila tile saba i b'a ye o tagali ɲɛ o ka gɛlɛn e yɛrɛ bolo mun de bɛ na ni o ye bon o yɔrɔ ye dɛmɛbaga ko de ye dɛmɛbaga anhan an ka baara in filɛ ni dɛmɛbaga jɔlen t'i la yɛlɛ man di sanfɛ dɛ e bɛ fɛ f'i ka dɛmɛbaga ɲɛnama de sɔrɔ n'i ko ko dɛmɛbaga sa dɛmɛbaga cogo di e mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ art in na k'i pousser ka yɛlɛ kɛ k'i dɛmɛ mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko dɔnkilidala caman bɛ yen nɔ ko escalier de b'u bolo yɛlɛyɛlɛlan cogo voilà yɛlɛyɛlɛlan bɛ cogo min na sisan n bɛ exemple ta ne bɛ e ta bi émission na e bɛna kɛ star ba ye voyagew bɛ caya ko bɛ caya ne b'i wele ko aa Bamanan Tata cɛ i tɛna émission na Yandi TV la a b'a fɔ ko ee k'ale grade bonyana ma cɛ Sɛki n yɛrɛ bɛ nin cogo la n bɛ tan tɔ voilà donc Sɛki temps tɛ yen sa walima i tɛ n ka téléphone ta. est ce que o y'a bɛɛ ye. mais mun de bɛ na n'o ye o a baden de b'o kɛ o. caman b'o kɛ Sɛki mais mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ diɲɛ fɛn fɛn ɲuman b'a la juguman b'a la. o ye tiɲɛ ye dɔ fana bɛ yen dɔ bɛ sɔn fɛn dɔ ma dɔ tɛ sɔn o ma. Sisan nɔ an b'a lajɛ ne bɛ k'e dɛmɛ Ala yɛrɛ kama e bɛ se yɔrɔ dɔ la sa ne b'i wele yɛrɛ ka dɛsɛ i t'a ta yɛrɛ, ayi Sɛki o tɛ ne ye est ce que o ye artiste ye nin ye, ahan, bon n tɛ se ka kuma k'a dama tɛmɛ, ahan, sinon Sɛki ne fana bɛ n yɛrɛ dɔn kojugu ne yɛrɛ bɛ sɔn fɛn min ma ɲɛnamaya la ne tɛ sɔn min ma ne b'o dɔn quoi, anhan, unhun, donc e mana kɛ star ye cogo cogo la n'a mago jɔra la don o don a mana n wele ne mana kɛ star ye cogo cogo mɔgɔ minnu y'a daminɛ ne ye fɔlɔ ne ɲinɛ man di kɔ dɛ mɔgɔ de bɛ se ka ne janfa sinon c'est que a ka gɛlɛn ne ka mɔgɔ janfa dɛ ne ko e delila ka plateau dɔw kɛ yan n ye plateau dɔw kɛ i yɛrɛ ka émission kɛ plateau kan télé la n y'olu kɛ n ye wari tɛ minnu y'olu kɛ yan n ye plateau kɛ d'accord e ko ko dɛmɛbaga san e yɛrɛ bamanan ta An bɛ kuma ni e yɛrɛ ye e mago bɛ dɛmɛ suguya jumɛn na walasa i bɛ se ka taga ɲɛfɛ e e mago bɛ dɛmɛ jumɛn na bon ne mago bɛ dɛmɛbaga yɛrɛ de la mɔgɔ min bɛ se ka ne dɛmɛ ne ka art in kɔnɔ dɔrɔn n fana bɛ se ka yɛlɛ cogo min na diɲɛ ka n fana dɔn n ka marché baw sɔrɔ dɔ ka fara ko kan fara fara mago b'o de la an ka ɲɛmɔgɔ ye min ɲɔgɔn kɛ jɔn ji jiga Bakari ye min ɲɔgɔnna kɛ k'i wele ka na plateau kan voilà bon o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye Ahan. Bakari y'o min kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye n b'a fo k'a barika da Ahan. awɔ Kulubalakaw ye kankelentigiw de ye o. i t'o dɔnkili dɔɔni da la
Bamantata balo an ye

Donc balimaya ni sinjiya de don o de y'a to i yɛrɛ sera kɛnɛ kan bon k'a fɔ artistes bɛɛ lajɛlen ɲɛna comédien fara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ art domaine kɔnɔna la k'a fɔ ko grain de star dayɛlɛlen don i ye ɛɛ même n'i tɛ artiste ye i ye dɔnkɛla de ye i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ bɔ fɛn min nu ma grain de star dayɛlɛlen don i ye i bɛ se ka n'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye 69 61 69

a janfa de ka ca i ni dɔ b'a daminɛ bi sini i b'a sɔrɔ i n'o farala fo an yɛrɛ a ko in taara ka se yɔrɔ dɔ la sa fo an yɛrɛ bɛ ka kumaw jɔ mun de bɛna n'o ye kɔri dɔ m'e janfa dɛ aw mi janfa tɛ janfa min taara ne ka Bamakɔ e ma maa janfa Ne bɛ k'o de f'i ye ne mɔgɔ janfa man di dɛ ko ne Kulubalilaka yɛrɛ yɛrɛ de e m'a faamu anw tɛ sɔn janfa ma o ne bɛ k'o de f'i ye anw tɛ sɔn janfa ma mɔgɔ de b'anw janfa awɔ ne ɲɛ b'i la mɔgɔ de bɛ anw janfa sinon anw tɛ mɔgɔ janfa la ye janfa a caman walayi janfa tɛ ban yɛrɛ I ni min ka ko ɲatɔ la ni dɔrɔn k'a réussitɔ dɔrɔn b'a fori ka b'i kɔrɔ k'i janfa o caman de bɛ kɛ o caman bɛ kɛ ne na hali ne ka art in daminɛ wagati n bɛ k'a f'i ye cogo min na a daminɛ mɔgɔ minnu y'a daminɛ n ye an bɛ répétition kɛ très bien ka ɲɛ an bɛ ka commencer ka kɔɲɔ ɲɛnajɛw sɔrɔ o ne ye répétition daminɛ kalo fila dɔrɔn ne ye sumu sigi Donc o b'a jira k'a fɔ ko n bɛ k'o de fɔ ne nin ta in nana yɛrɛ ne dakan yɛrɛ de don walayi kalo fila dɔrɔn ne ye sumu sigi a ɲɛ b'a la a bɛ ka su a bɛ ka réussir dɔrɔn mɔgɔ min yɛrɛ tun b'a ɲɛ u y'u fori ka bɔ ne kɔrɔ c'est comme ça bon an b'a ye fana artistew caman bɛ yen nɔ ni fɔlikɛlaw bɛ bila ɲɔgɔn na ko caman na misaliya bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ kɔɲɔ bɛ e bolo e jigi dalen b'a i ka fɔlikɛla kan o ma ye o ɲɔgɔnna delila ka k'i la o caman bɛ kɛ ne na walayi o caman ba de bɛ kɛ ne na i jigi dalen ka dɔrɔn nin jeu in bɛ yen sini yɛrɛ ye kɔɲɔ o bɛ sin k'i weele ten cɛ Verratti est-ce que ne bɛ ne ka jeu sɔrɔ est-ce que i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini fɛn dɔ cunna ne kan sa ou bien voyage dɔ cunna ne kan sa ne bɛna taa yen nɔ ne tɛna se k'a masɔrɔ kɔni m'o k'i la nin ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ta o sisannama k'a b'o taara tour kɛ farajɛla jamanaw na ka na ayi ale de y'o weele téléphone na sa allô tata n bɛ ci teliman dɔ la n bɛ tila k'i weele ne ka temps t'a bolo bilen mɔgɔ b'o kɛ dɛ

tata sisan an bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka faamu ne bɛ ka e ka dɔnkili da sisan a ka di ne ka dɔnkili da walima mɔgɔ dɔnkilidala dɔ bɛ yen nɔ a fana bɛ ka dɔnkili da mais a bɛ ka e suivre mɔgɔ kɛra cogo cogo i ka di dɔ ye quoi donc a bɛna fɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ bɛ décourager k'a fɔ ko hali n ka nin baara dabila o bɛ kɛ ne yɛrɛ la yɛrɛ don o don e ye e nana i ka déception dɔ fɔ k'a fɔ ah jigilatigɛ koba dɔ tun ye ne tata yɛrɛ sɔrɔ mais n sera k'a kun nin cogo la ka se k'a latɛmɛ walasa ka bi ye peut-être e b'olu misaliya minnu fɔ dɔ fana b'a a base o kan hali n'o ɲɔgɔnna kɛr'a la hali ni fɛn kɛr'a la min ka jugu n'o o bɛ continuer k'a ka baara kɛ n kan b'o n'a ɲɔgɔnna ma sinon an filɛ baara o baara la jigilatigɛ ko y'an bɛɛ sɔrɔ mais an ka domaine i b'a kalama ko janfa ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen Awɔ an ka domaine art domaine Cheick o janfa ka jugu sa i yɛrɛ sigilen tɛ ni mɔgɔ min ka janfa o de b'i janfa ayiwa i tɛ mɔgɔ min ka ko yɛrɛ bila i kunna diɲɛ kɔnɔ o de b'i janfa art in kɔnɔ bon tata an ɲɛ b'a la fana artiste cɛman bɛ yen musoman bɛ yen artiste ko hakɛ to kuma n'a fɔcogo don kuma t'a fɔcogo bila an ɲɛ b'a la cɛw bɛ ka siran aw ɲɛ aw musow plus précisément artiste musoman ɲɛ k'a furu
aw o wa an ɲɛ k'an furu e yɛrɛ bolo mun de b'o kɛ
ala tiɲɛ na mɔgɔw bɛ siran artistew ɲɛ dɛ mhm. dɔw b'a fɔ ko artistew ka furu tɛ laban ko n'i y'u furu yɛrɛ k'a furu tɛ bɔ tɛnɛn na ka kalo sɔrɔ et pourtant a caman bɛ yen mais mɔgɔw tɛ kelen ye quoi Cheick Cheick mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ fɛn bɛɛ ne y'o de fɔ ko ɲuman b'a la juguman b'a la mais n'a juguman ca n'a n'a juguman cayara n'a ɲuman ye o fana bɛ mɔgɔ siran dɔɔnin mais o caman b'an ka domaine in kɔnɔ a juguman ka ca yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que i ka hakɛ to mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ lagosi kɛ de gauche à droite u b'a fɔ k'an bɛ sɔn ko bɛɛ ma voilà dɔw b'u an ta yan fɛ k'an bila yan fɛ dɔw b'an ta yan fɛ k'an bila yan fɛ parce que dɔw b'a fɔ fana ko hali n'i ye jatigiw ye ka wariba di aw ma mhm. k'a tɛ di ten gansan awɔ ko seke kiniw bɛ ɲɔgɔn fɛ de o mɔgɔw fana bɛ yen Cheick mhm. a bɛɛ bɛ domaine in kɔnɔ a bɛɛ bɛ domaine in kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ donc dɔw bɛ yen nɔ condition ye waridiko in ye wa A b'a kɔnɔ mais ne kɔni ma deli ka taa sira fɛ n ka ala deli tɛ fana ka taa sira fɛ ka di n ye n ka n ta sɔrɔ n wɔsi la ka sɔrɔ n ma tɛmɛ n'o sira ye n'i b'a jɛ i b'a di yan n'i y'a di ne ma k'a cause k'o ye kɔni i b'i yɛrɛ lafiya a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ ayiwa ok donc hali bi an bɛ a fɔ an kanumɔgɔ ɲɛna k'a fɔ a bɛ grin de star de la n'o ye yandi tv ye an sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotuba ACI ma n'i bɛ fɛ k'an nasɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye soixante et un soixante 20 20 walima 77-74 43 81 15 tata an bɛ tɛmɛ n'i ka dɔnkili filanan ye nin waati in na san an bɔlen kɔ i ka dɔnkili fɔlɔ la i ko ko an ka tɛmɛ ni dɔnkili kura min ye n'o ye ye jumɛn ye juguya donc an bɛna tɛmɛ ni juguya de sisan nɔ nin waati in na yandi tv kan ɔ e ye juguya ye i y'a da kun jumɛn de la O ji de bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan dɔ kɛra la
nin bɛɛ dɔ de dɔ kɛra ne na hali sisan ne bɛ nin yɛrɛ ma min faamu tata ma foyi kɛ mɔgɔ la mais mɔgɔ de bɛ ka ko kɛ tata la e ka bɔden ma si Cheick dun ma fɛn kɛ mɔgɔ la dɛ mɔgɔw de b'a kɛ n na n yɛrɛ kɔni dabali bannen u b'a kɛ n na kun min na n t'a kun dɔn n ma foyi kɛ mɔgɔ la foyi foyi walayi n ɲɛ t'a la ko n ye fɛn kɛ min na a tɛ yen n ka farin kɔni n ka farin tiɲɛ yɛrɛ la n ka farin dɛ mais n bɛ farinya tiɲɛ fan tiɲɛ bɛ n bolo yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ kana farinya nkalon kan mɔgɔ tɛ sinaya fɛ dɛ ayi n t'o kelen kɔni fɛ sinaya man di n ye dɛ gɛlɛya ma dɛ ko n'i kɔni y'o kuma fɔ sinaya kɔni ne t'o fɛ an baw ye sɛgɛn min kɛ sinaya la an b'o dɔn an y'o ye o caman kɛra an ɲɛna ka tila ka taa an bila o sinaya kelen na o n'o sɛgɛn banbali tiɲɛ na ne kɔni t'a fɛ n ka ala deli tɛ mais n'ala y'a don garijɛgɛ la i b'a sɔrɔ ala a bɛ n dakan na n b'a kɛ quoi sinon a man di n ye walayi mais fɛn dɔ bɛ yen n'a man di ni i donna a la est-ce que i tɛna kɛ sababu ye k'a bɔ a la o fana bɛ se ka kɛ o fana bɛ se e bɛ mɔgɔ min fɛ n'a sɔrɔ dɔ b'a bolo ka ban e b'a kɛ cogo di

i kɛra artiste i kɛra a suguya o suguya ye i bisimila ni émission mandi nin kɛnɛ kan an b'a a bɛ n'a bɛ fɛ ka an nasɔrɔ a bɛ an nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan n'o ye yandi tv a bɛ taa youtube sanfɛ n'ala sɔnna ma a b'an ka émission bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ an b'a ɲin'aw fɛ a ka partager ka tila ka aw abonner ka caya an ka page la donc bi an y'o de fɔ belebelew ka belebele tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ n ma dɔnkilidakan mɛn n tun y'a bila yɔrɔ min na n y'a sɔrɔ a tɛmɛna in don o kan nkalon ma ɲi a n'a a ye min fɔ ko mɔgɔ i ni fɛn dɔ bɛ yen n'o ala yɛrɛ ka don naturel don ala tun m'i da kalan kama dɛ ala tun y'i da k'i ka kɛ dɔnkilidala ka se ka mɔgɔw lanisɔndiya o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye voilà donc eh, wagati bɛ ka kurun kosɛbɛ ɛɛ eh, bamanan tata naamu an bɛ a ɲini i fɛ mhm. jeli walima artiste kɛra cogo o cogo mhm. mɔgɔ dɔ bɛ o y'i dɛmɛ i tɛ se ka ɲinɛ o kɔ mhm. hali n'i tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ mhm. i b'a lajɛ mhm. ka i jatigi dɔw ka foli bila u la barisa bila jikɔrɔ ko tɔ tɛ fiɲɛ kɔnɔ bilen mais ɲuman i kana ɲinɛ o kɔ siga fosi t'a la o ye tiɲɛ ye ne bɛ n jatigi bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigi kunbaba dɔ bɛ ne bolo seru kɔnɛ fo y'a fɔ mali ta aa ale ka foli tɛ ban ne yɔrɔ la dɛ ale de bɛ kobaw kɛ ne ka jigiya caman kɛ ne il suffit que dɔrɔn ne k'a fɔ ko nin bɛ yen awɔ hali ni ne ma n da waga ale de bɛ kobaw kɛ ne n ka foli belebeleba talen don k'a d'ale ma ka fuseni tunkara fana fo ka tila ka mamadu kulubali fana fo fo espagne ka tila ka sɛki umaru dafe fo a ka ca komi émission de don i tɛna se k'a bɛɛ fɔ mais n da sera min ma n da ma se min ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ dɔ kɛ ne tata ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ok donc an bɛna ɲininkali min k'i la sisan i ka baara kɔnɔna la depuis n'i y'a daminɛ fo ka se sisan ma fɛn jumɛn kɛra e tata la n'a digira e la kosɛbɛ tuma dɔ la n'i hakili jiginna la a bɛ baara in découragement d'i ma mais nin y'i ka baara ye i b'a fɔ ko na ka mun tɔgɔ la ka tɛmɛ n'a ye hali n'a ka ca kelen sɛki ko caman kɛra mɔgɔ la koyi ala da kuma jugu min bɛ f'i kɔfɛ ka sɔrɔ i jogo yɛrɛ tɛ ee sɛki o bɛ digi ne na dɛ fɛn min bɛ fɔ ne kɔfɛ mm. ka sɔrɔ ne yɛrɛ jogo tɛ ne tɛ tɛmɛ hali a sira fɛ mm. sɛki o kuma in de bɛ ne touché ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ delila k'o f'i ma a ka ca e ka misaliya dɔ d'an ma a caman de bɛ yen walahi misaliya la sa dɔ delila ka nin kuma masina fɔ e tata ma mhm. a ye e tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ k'a sɔrɔ i jogo tɛ k'a sɔrɔ ne jogo tɛ mais o kuma jumɛn ye
n tɛna se k'a fɔ n b'o bɛɛ explication d'i ma hali n'i m'a tigi tɔgɔ fɔ wa ko dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la sisan dɔ bɛ se ka nin ye sisan o bɛ se ka misaliya don quoi exemple la sisan dɔ bɛ se k'a ta cɛ non sɛki yɛrɛ mana na yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ tan tɔ a bɛ tan tɔ bon o n'a ɲɔgɔnna ne b'a fɛ i k'o dɔ de expliquer n ye minɛ i da waga i ka kuma. kuma ka di ne ye kuma yɔrɔ la kuma sugu dɔw bɛ yen komi réseau de don olu man nɔgɔn ne ma non mais sinon kuma dɔw bɛ fɔ ne yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔw mɛn n tulo la ka sɔrɔ hali ne ma tɛmɛ a sira fɛ ɔ ne ko n k'o ye kuma jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o si tɛ a juguman tɛ foyi ye parce que micro bɛ n bolo dɔrɔn ka dɔnkili da olu juguya kuma ni ninnu dɔrɔn quoi hmm. k'i ka ko bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i ma se ka juguya kuma caman ta k'a f'i ma o de bɛ tɔɔrɔ o de bɛ digi ne na diɲɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sisan ni mɔgɔ ye e kɔrɔfɔ walima mɔgɔ ye jogojugu dɔ kuma dɔ fɔ e ma mais ni e n'a tigi ye ɲɔgɔn ye n'a ye ipokiritiya kɛ i la k'a kɛ i n'a fɔ a b'i fɛ walima a t'i fɛ e bɛ mun o caman de bɛ yen i bɛ kɔrɔfɔ minnu yɛrɛ ɲɛna u t'i fɛ a dɔw yɛrɛ b'a jira i la yɛrɛ de n ye nin kojugu tɔgɔ jugu de mɛn i kan a bɛ ban i la bon ne y'a ta hali ɲɛ kan o gansanni dɔrɔn o action fɛn dɔ de fɔra karisa ye sɛki ne bɛ n débarrasser ka bɔ i la hali n'i ka di ne ni ye ne b'i to yen ne tɛ n yɛrɛma su i la yɛrɛ ou bien ka n yɛrɛ expliquer i ye ko karisa n ye fɛn dɔ de mɛn i y'a fɔ tan a bɛ tan non o tan tɛ ne bolo ne b'i ye k'i to yen mɔgɔ ne mɔgɔ an tɛ ɲɔgɔn balo wa nin dama dɔrɔn de bɛ yen sisan a nin kɛra ne n'ale kɔsa in na yɛrɛ hali a ma mɛn a tɛ tɛmɛ deux semaines kan a tigi ka di n ye i b'a fɔ a mais fɛn dɔ fɔra a ɲɛna dɔrɔn a y'a minɛ n ma ka essayer n'a bɛ cogo min ja la yɔrɔ ni mɔgɔ ka comportement changera i fan fɛ sɛki i b'a dɔn direct la voilà n y'a ye a ka comportement changera dɔrɔn n écarter ka bɔ a la mais e m'a ɲininka a kun na ne t'i ɲininka o tɛ ne tɛ mais ne t'i ɲininka sisan non wala ne t'i ɲininka ne lamɛn ni ne y'i ɲininka o bɛɛ ye ko wɛrɛ de i b'a fɔ ko ne bɛ ka n yɛrɛ ladiya i ye de de bon ne tɛna na siran i ɲɛ kabi ala ka ne da siranɲɛ tɛ ne ɲɛ kan ne tɛna siran i ɲɛ kuma tɛ ko n bɛ n yɛrɛ su i la k'a f'i ɲɛna ko karisa de ye fɛn dɔ f'i ye i bɛ k'a minɛ n ma o tan tɛ ne bolo ne b'i ye k'i to yen ka n bɔ mɔgɔ la kɔni o ka teli ne fan fɛ dɛ diɲɛ ka di mɔgɔ kɔ quoi tata o bɔlen kɔfɛ fɛn jumɛn kɛra e ye n'a diyara e yɛrɛ yɛrɛ hali sansan i hakili jiginna a la a bɛ nisɔndiya d'i ma o ye fɛn jumɛn hali n'a ka ca e ka kelen fɔ tan action dɔ kɛra i la walima action dɔ kɛra i ye min diyara i ye kosɛbɛ jumɛn ye. fɛn min diyara ne ye kosɛbɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ ka n jatigikɛ min fɔ nin ye seru kɔnɛ ale de la ka koba dɔ kɛ ne ka ne to gɛlɛya dɔ kɔnɔ ne tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ awɔ problème ba dɔ de tun bɛ ne da la hmm. ne bɛ da n'a ye sɛki ka wuli n'a ye walahi ne t'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'a ɲɛnabɔ ni mais nin don nin kama ne ye nin cɛ kelen wele billahi a y'a kɛ ne hmm? o don ne ma ne ma se ka ɲinɛ o kɔ dɛ hmm.
o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o n'a ɲɔgɔnna caman ainsi de suite a ka ca quoi d'accord.
ok sisan nɔ artiste denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ an bɛ don min na ko bi aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛ cogo di an ɲɛ b'a la artiste caman de ka vie bɛ réseau sanfɛ e bɛ cogo di o la bon olu vie ninnu tɛ ne ka ko ye tiɲɛ yɛrɛ la mhm. olu b'o ko min na bɛɛ n'i ka ko cogo don bɛɛ n'i ka vie don mais bon o man di ne ye kamalen sarama dɔ mana bɛ yen nɔfɛ e bɛ to ka snap kɛ n'a ye ka to ka k'olu bila réseau sanfɛ ne t'olu yɛrɛ yira an cɛ vie ninnu na koyi dɔ kana n'a daraki la non Cheick ne t'olu kɛ yɛrɛ e t'o kɛ olu man ɲi o ye k'i bɔ k'i di de ye quoi Bon n'e bɛnna ni cɛ n'a ko ko fo e n'a ka kɛ dun n'a diyara i ye n bɛ se k'a kɛ mais i yɛrɛ b'a bila i ka page kan sinon ne t'a bila dɛ sisan ko tɛ laban na i b'o bila tagalen ɲɛfɛ o jɛ faralen o image bɛ réseau sanfɛ o ne bɛ maloya o la de o de y'a to e t'a kɛ wa ne t'a kɛ ne tɛ sɔn olu ma dɛ Bon e tɛ affiché ni mɔgɔ si ne tɛ affiché ne tɛ maa si jira hali ni mariage kɛra e kɔni m'o jira mariage mana kɛ o ye mariage de n b'o jira nka mais tɔ ninnu ayi ne t'o jira Cheick o tɛ ne ka vie yɛrɛ e t'a jira ni Cheick n b'o jira cogo di sa cogo di i bɛ t'a jira olu man ɲi an b'olu kɛ olu man ɲi a man ka kɛ Bon ne kɔni min ka di mɔgɔ ye i b'o dogo pourquoi relation gansan minnu tɛ laban laban t'a la tɔgɔ tiɲɛni lagosili ayi Cheick ne t'o yira dɛ e t'o yira ayiwa ne t'o yira minnu b'a kɛ dun minnu b'a kɛ olu kunko de y'u bolo i b'a sɔrɔ o de ka di olu ye fana nka e kɔni t'a kɛ a ka di olu ye olu k'a kɛ ten bon a man di ne ne t'a kɛ ne tɛ maa si yira maa kana n yira wa n tɛ maa yira hali ni ne y'i yira dun o y'a sɔrɔ i ye n furu dɛ sisan nɔ ne bɛ n'a yira n ka page kan k'a fɔ ko bon désormais ne ye artiste muso dɔ ta a tigi tɔgɔ ye nin est ce que basi b'o la ni mɔgɔ ye. e ma taa ni woro e b'o bila cogo di fɔlɔ i bɛ taa ni woro de ye. e kɔrɔkɛ tɛ yan nɔ ka ban. o t'a la ni ko kɛra. ayiwa e kɔrɔkɛ bɛ yan ale kɔrɔkɛ bɛ yan nɔ déjà ka ban ou bien est ce que o basi la. hali ne kɔrɔkɛ bɛ yan o b'a ne kɔrɔkɛ yɛrɛ b'o de f'i ye k'i b'a to fɔlɔ ko ni ko kɛra tuma min k'i bɛ sɔrɔ k'a bila réseau sanfɛ ne kɔrɔkɛ b'o de f'i ye. Ee a olu ye bamananw de olu tɛ sɔn olu sugu ninnu ma ayiwa d'accord donc yan an bɛna ɲininkali laban na sisan nɔ ee Tata i bɛ kɔɲɔ kɛ yan i bɛ denkundi kɛ yan i pɛrɛnnen don a bɛɛ kama wa ne b'a bɛɛ kɛ kɔɲɔ ne b'a bɛɛ kɛ n bɛ sufɛ animation ninnu n b'a bɛɛ de kɛ e bon sisan n'e bɛnna ni cɛ n'a ko ko bon ko sufɛ animation man d'a
ni ne bɛnna ni cɛ ye ne ko k'o man d'a ye aa ne t'o fɛ dɛ nkalon man ɲi tile fɛ kɔni an bɛ sɔn o ma mais sufɛ o fana kan k'a miiri k'a fɔ ko ne fana bɛ wari sɔrɔ o de la n'o nana insister ko fɔ ne k'o dabila o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ o de la n ko n bɛ n hakili sigi ka mɔgɔ ɲɛnama ye min bɛ n ka ko ninnu caman bɛ diya mɔgɔ min ye a bɛ se ka n dɛmɛ n ka ko ninnu caman la kɛrɛnkɛrɛnnenya sufɛ animation parce que bɛɛ yɛrɛ t'o fɛ yɛrɛ bon ne yɛrɛ filɛ ne ka ko tɛ hali sufɛ animation ye ni ne yɛrɛ a bɛ ne kun na ni ne ye cɛ sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka taa n ka cɛlasigi la n ka base bɛ se ka kɛ sufɛ fɛn mais n'i ko ko ne ka sufɛ animation ninnu dabila ne bɛ sɔn k'a dabila parce que ne yɛrɛ filɛ ne b'a kɛ mais ne fɛ la ko ba tɛ sufɛ ko ninnu yɛrɛ walayi ok Tata naamu yala ɲininkali dɔ bɛ yen an kan ka min fɔ n'an ɲinɛna quoi i hakili b'o jumɛn na a bɛ se ka kɛ ne kan ka question dɔ poser kun ne m'o poser kun e kun kan k'o fɔ e bɛ se k'o fɔ yanni an ka kuma kuncɛ.
bon e sigi n hakili b'o fɛn na. e hakili t'o la. n ma d'a la dɛ. donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mhm. k'a fɔ ko dayɛlɛlen don ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. Mhm. n'ala sɔnna ma an tɛna na fama ɲɔgɔn ma. Mhm. yan y'i ka yɔrɔ ye. Eh, artiste bɛɛ lajɛlen aw fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ art domaine kɔnɔna la nin émission ye aw de ta ye wa a tɛ se ka kɛ foyi ye ni aw tɛ an ni aw bɛ jɛ ka baara kɛ na duman ju o tɛ ji ye o tɛ donc an fana ka na a se ka kɛ fiyewu an ka ji ye aw de ye parce que ni aw t'a la a tɛ diya n'an nana sigi ka kɛ kuma gansan est ce que mɔgɔ b'a bɛɛ lajɛ mɔgɔ t'a bɛɛ lajɛ dɛ mhm. hali a dan e ye dɔnkili duman minnu d'an na sisan nɔ ni nin dara ka sɔrɔ an yɛrɛ b'an cogo la an yɛrɛ bɛ to ka biyew de bɔ k'a di mais comme ne bɛna biye min di déjà que o ko o taa yɔrɔ dɔnnen don déjà ka bɔ quoi Wala don k' k' i ka fɔlikɛlaw yɛrɛ fo kosɛbɛ ye waati min da ma an nana bɛn ni waati o ka gɛrɛ tɛ se ka ko la kosɛbɛ an b'o ɲɛtiso bɛɛ lajɛlen ɲɛna
filɛfin' fɔ ne bɛ se n ka fɔlikɛlaw yɛrɛ ye ne taa n sigi wolo ma kɔnɔ kɛra kɛra donc eh, k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mhm. k'a fɔ n'ala sɔnna don n'a nata kɔnɔna la mhm. an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman na mhm. donc eh, an bɛ kɛnɛ d'i ma sisan i ka bi dɔnkili a bɛ kuncɛ dɔnkili min ye an bɛna kɛnɛ d'i ma i bɛna o de da sisan nɔ eh, o dɔnkili de tɛ binaba yan o tɛ donc an bɛna taa Segu Segu Sikɔrɔ ani balansan don ko dugulen bɛɛ t'a yɔrɔ dɔn dunan ɲɛ tan ci la mais i bɛ se jeliya dɔnkili ninnu na n bɛ dɔɔnin k'o la n ka base tun y'o don ne tun ye jeli dɔnkili da ɲɛna yɛrɛ mais n b'o fɔ ne ka dɔnkilida daminɛ yɛrɛ yɛrɛ ne ye dɔnkilida daminɛ ni jeli dɔnkili ne tun tɛ bamanan dɔnkili da e ka so weele kan ayi ne tɛ so weele ne tɛ jeli ye o wa ne tɛ jeli yɔrɔ la ne bɛ la

Donc e kɔni bɛ bamanan dɔnkili ka base ye o de ye, n ka base tun ye jeli dɔnkili yɛrɛ yɛrɛ de ye fɔlɔ, unhun, ne tun y'o da yɛrɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko ne wo ko jeli de ye ne wolo, unhun, mais ne nan'a ye tagalen ɲɛfɛ ne y'o de bila kɛrɛfɛ ka na n base kɛ bamanan dɔnkili kan quoi, d'accord, voilà, mais i ka idole i n'a delila ka ɲɔgɔn ye wa Worokiya Kɔnɛ? Worokiya n'a ye ɲɔgɔn ye très bien, unhun, n'a ye ɲɔgɔn ye, mais i ye kanu jira a la k'a fɔ bon ne ye kanu jira a la, anhan, unhun, mɔgɔ bɛ yen a ye n n'a se ɲɔgɔn ma a don n tun bɛ ka jouer hippodrome kɔnɔna na Dafaga ka carré la a taara n ka jouer kɛyɔrɔ la k'a yira tiɲɛ na mɔgɔ min ka di ale ye ale ka di mɔgɔ min o tigi fana ka di ale ye mhm. donc an ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ah, awɔ ah, d'accord mhm.
mais an ma deli ka son bɔ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ non an m'o kɛ fɔlɔ an m'o projet fana ta n'ala sɔnna ma a bɛ n kun na a bɛ kɛ o n'ala sɔnna ma ne ka kow de tuma tɛ pressé sinon n b'a kɛ n'ala sɔnna ma ala k'o don yira an na amina yarabi donc k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a fɔ ko bi baara labɛnna mɔgɔ min bolo k'a di aw ma n'o ye an ka partie technique ye ka tila ka réalisation kɛ k'a di aw ma o ye an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Jiga Bakari ye donc k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma dɔgɔkun nata kɔnɔna na an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Grand Star la k'a ni artiste wɛrɛ dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye 61 69 20 20 walima 77 74 43 95 Grand Star aw bɛɛ lajɛlen ta don donc an bɛ kɛnɛ di an ka artiste ma sisan ale bɛ tɛmɛ ni a ka bi dɔnkili laban ye ni ala sɔnna ma don nata kɔnɔna la n'a bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ o don bɛ diya ka tɛmɛ bi kan dɛ o la a b'a jatigiw yɛrɛ inviter ka na plateau kan voilà ni numéro de filɛ nin n'o ye 74 60 77 74 43 95 walima 61 69 20 20 aw mago mana kɛ baara o baara la n'aw y'an wele n'ala sɔnna a ma an n'aw bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ

Ani fatumata kulubali n'o bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bamanan Tata an ni ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin wagati la ka a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ i bɛ baara min na ala ka ɲɛtaga d'i ma k'a fɔ baara o baara bɛ nɔ n'i b'a daminɛ n'i bɛ a daminɛ na walima n'i bɛ a camancɛ la i kɛra suguya o suguya la gɛlɛya b'a kɔnɔna la wa gɛlɛya de fana bɛ na ni nɔgɔya ye en tant que ni gɛlɛya ma kɛ nɔgɔya tɛ kɛ fo dɔ k'i janfa dɔ ka ko dɔ k'i la dɔ k'i ladimi don dɔ la i yɛrɛ ka décourager don dɔ la i ka tila ka courage fana sɔrɔ walasa i bɛ se ka avancer cogo min na donc déception kɛra bɛɛ la mɔgɔ si tɛ yen ko jigilatigɛ ko dɔ ma k'i la nka tuma dɔ la i b'o bɛɛ bila kɔfɛ ka continuer ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de b'i ɲɛ i ɲɛsinnen don o ma en tant que ni gɛlɛya in fana tɛ i tɛ se k'o sɔrɔ ni den wolola don min na a tɛ tagama o don dɛ a b'a kɛ dɔɔni dɔɔni tagama daminɛ a bɛ ŋunuma de daminɛ a bɛ bin k'a nun n'a daw tigɛ nka a bɛ continuer a bɛna tagama tagama la a bɛ bin k'a banna a bɛ tila ka tagama ka tila ka boli ka taa fan bɛɛ ka tila ka fɛnw bɛɛ k'a yɛrɛ ye o tɛ tiɲɛ ye mhm. donc o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ gɛlɛya b'a la wa gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen an bɛ ala deli ala k'o di an ni bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ an b'a ɲini kanubagaw fɛ aw k'an ka jeliw ani an ka artisiw dɛmɛ jɛgɛ fanga ye ji ye wa artisiw fana fanga ye aw de ye u bɛ tilen k'u hakili jagabɔ ka ɲininiw kɛ aw de ye ka se k'aw lanisɔndiya aw lanisɔndiya o fana bɛ se ka sɔrɔ fɛn jumɛn fɛ fo aw fana ka fɛn dɔ k'u ye walasa ka se ka u dusukun lafiya donc an b'o ɲini an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ donc a sigiyɔrɔ bɛnnen don bangɔni ma ni ala sɔnn'a ma n'a y'a wele aw ka ɲɛnajɛ fɛn o fɛn na a b'a kɛ aw ye yandi tv grande star bi ta kuncɛra yan nɔ